ǹdeèwonù ndị ìgbo anyị ǹdeèwonù ụmụ̀nnė m nà ụmụ̀nnà m ọ bụ̀kwà nwa unù Ihedị̀ nwa afọ ìgbò abịakwala m ọ̀zọ taa màkà àhụ ikė ndị ìgbò kà ànyị wèe tụgharịa uchè ma ṅomikwa ọtụtụ ihe gbasara ahụ ike ndị Igbo ụbọchị nke taa ihe anyị ga-eleba anya bụ ihe gbasara ọbara mgbali elu nke ndị bekee maọbụ ndị oyibo na-akpọ high blood pressure ụfọdụ akpọkwa ya high bp ụfọdụ akpọkwa ya hypertension so nke ọbụla nnọọ but ọbara mgbali elu ka ndị Igbo na-akpọ ya ọ bụkwara na ị na-egeresi ihe mụnwa na-eme achọrọ m ikela ndị niile ma ụmụ akwụkwọ ibe m oo ma ụmụ nwaanyị ada nwaanyị ibe m oo ma ndị enyi ma ndị ọrụ ma ndị dị iche iche ndị nyere m aka chọpụta ihe a na-akpọ stroke n'Igbo ma ụfọdụ na-akpọ ya maọbụ ntigbu mmụọ maọbụ Ntigbu agbara anụla m n'ọtụtụ ihe dị iche iche a na-akpọ ya maọbụ mbagbu mmụọ maọbụ mba mmụọ enwe nnọọ ọtụtụ aha m chọpụtara a na-akpọ ya ana m ekele unu niile otu unu si wee gee ihe m hapụrụ n'oge gara aga izu ụka gara aga wee gwakwa m ihe a na-akpọ stroke n'Igbo Mana ụbọchị nke taa ihe anyị ga-eleba anya bụ ihe ahụ a na-akpọ ọbara mgbali elu dịka m si kwuo high blood pressure maọbụ hypertension so before anyị adabakwanụ n'ime ya ihe m chọrọ ịgbatụkwu ụkwụ ntakịrị bụ ihe gbasara agbụrụ agbụrụ gị maọbụ ikwu na ibe gị maọbụ ndị oyibo asị family history aga m na-asị ndị oyibo ma ndị bekee you know ha niile the same so maọbụ asị family history gị na oyibo gịnị ka ị ma what do you know olee ihe ị ma maka blood pressure olee ihe ị ma maka ọbara mgbali elu Olee ihe ị nụtụrụla maka ọbara mgbali elu? What have you heard? O nwekwanụ ihe ị nụtụrụla? What are you doing with that information? Ị ma na mgbe m hapụrụ nke mbụ m hapụrụ ihe nkụzi m asị m na m ga na-asụtụkwa oyibo na-asụtụkwa Igbo so ọ ga-abụ Engli-Igbo okay so gịnị ka ị na-eme na ihe ị nụtụrụla ma ọ bụ ihe ị ma maka ọbara mgbali elu ọ ihe m chọrọ ka i jiri nwayọọ chetu echiche ihe dị m mkpa taa ịkọwakwa maka ọbara mgbali elu ahụ bụ ịma ihe nke gị nwa bụ ịmara ịmara blood pressure gị ịma ihe ọ na-eread i nwere idea

i kwesịrị ijisi ike mata ama m na anyị niile onye ọbụla dị busy a na-agbagharị na-achọ na ihe afọ ji e, ihe dị etinye n'afọ hmm, ihe afọ ji agba itinye ma ọ bụrụ olu onye anyị okay so onye ọbụla na-agba mbọ na-adọga na-achọ ihe afọ ga-eri Ma chetakwa, ọ bụrụ na ị lekọta onwe gị, jisi ike lebara onwe gị anya. O nwekwa otu i si agbagharị achọ ihe nwa afọ ga-eri. So anyị kwesịrị ijisi ike na-etinye ahụike anyị ka ọ bụrụ ihe mbụ, tinye ya tinye ya n'ihe mbụ. Anyị ga na-ekpesiri Chineke ike. mana anyị aga anọtụsị ụkwụ na ime nke anyị chineke ga-enye anyị akọ na uche anyị ga-eji mee nke anyị kwesịrị ime lekọta onwe anyị ọ bụrụ nke onye dibịa bekee ga-enyere anyị aka ya enyere anyị aka ya bụrụ nke onye nọọsụ ga-enyere anyị aka ya enyere anyị aka but anyị kwesịrị ịgba mbọ na-elekọta onwe anyị enwekwa ndị na-ebelieve na ihe gbasara maọbụ herbs you know ịfọgasị ahịhịa dị iche iche ṅụọ ọ bụrụ nke na-enyere gị aka you know ọ bụrụ nke ị ma na-enye aka because enwekwa ụfọdụ ihe ndị igbo anyị nakwa enye aka na ụfọdụ ihe dị iche iche you know nke ahụ ihe ahụ a na-akpọgasị ma ọ bụ olugbu bitter leaf ma ọ bụ ncheanwụ you know a na-eji esi ji mmiri ọkụ ụmụ ihe ndị ahụ dịchakwa mma n'ahụ but ị ga-ịgba mbọ mata ihe ahụ gị chọrọ makwara n'ihe ga-enyere gị aka gaa na-emesi ya ike so ihe m chọrọ ịjụ gị taa

ejiri ụdị nke a were nke a kwa a na-akpọ stethoscope ya were nke a kwụnye na ntị were nke a kegide n'aka onye ahụ chekie ya mara ihe nọmba gị bụ ọ dịkwanụ oke mkpa ọ dị oke mkpa so a bịa nà ihe ọ̀bàrà mgbali elu̇ ahụ̀ màọ̀bụ̀ ihe gbàsara blood pressure e nwè number ǹke na-anọ̀ n'elu̇ nwere ǹke na-anọ̀ n'àlà so kà m lee mà m na-èkwukwa okwu̇ ma tinye ǹkè m mee ya kà m gosi gị ihe m nà-èkwu màkà ya ǹkè wrist à bụ̀ itinye ya nà wrist gị gaa gbanye ya o bido ọ nà-àdịkwanụ mma e mewe ya e mechie ọnụ hapụ̀ ị na-èkwu oke okwu̇ kamà m gà na-eme ya ị nọ̀ na-ekwukwa ihe m nà-èkwu sò enwè nọmba ǹke elu̇ nwere nọmba ǹke nọ n'àlà so m̀gbè obi mmadụ̇ nà-àkụ kàkpùm kàkpùm o nwe mgbe obi mmadụ ahụ na-ewere ọbara wụpụ wụgasịa ebe dị iche iche n'ahụ mmadụ ka ahụ anyị na-arụkwanụ ọrụ otu dị mma nke ahụ bụ ya bụ nke ahụ i chekie ọ ya bụ nke na-anọ n'elu nke ekwuga m okwu ugbu a so nke m kwesịrị na-eme ma ị na-ekwu okwu anyway but nke m dịka ọ gbagotara elu ugbu a because ekwuga m okwu okay so i leruo anya nga ahụ ọ sị na ọ nọ 129 over 80 so nke mmadụ a nọrụ otu ahụ ọ na-ada anọ below 129 ahụ otu narị na iri abụọ na iteghete bụ ihe nke elu so nke elu ahụ bụ ya bụ mgbe ọbara ahụ na-aga awụpụ obi gị ya pọmpụọ ya pọmpụọ ya ya ewegasịa ya ebe dị iche iche ka ahụ gị were ya na-arụ ọrụ ọ ya bụ systolic nke a na-akpọkwanụ diastolic bụ mgbe obi gị ji nwayọọ balansị ya relax ya na-eche ka ọbara wụnyesie ka o nwere ike pọmpụọ ya so mgbe ahụ o ji nwayọọ nọrọ dere jụụ relax ọ ya bụ nọmba nke okpuru ahụ a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ diastolic okay so gịnị ka o kwesịkwaranụ ịbụ gịnị ka nọmba kwesịrị ịbụ so ihe a chọrọ ọ bụ na ị gbaala afọ iri na asatọ bụ 18 gawanye o kwesịrị ịbụ na ọ nọ nke elu ahụ ị chọọ ka ọ gafee otu narị na iri abụọ o kwesịrị ịnọ less than 120 then nke mgbada ahụ mgbe ahụ obi gị dere juu ọbara na-awụju nke ahụ kwesịrị ịnọ um o kwesịrị ịnọ o kwesịghị irucha um iri asatọ bụ 80 or 80 o kwesịghị iru ya okay so ọ ya bụ otu ọkụ ọ na-adụ ma echekie ya nke ọzọ hụ bụ nke a na-akpọ heart rate nke nọ n'ala ala okay so but m just na-ejiri ihe a na-egosi otu ọ na-adụ okay and nke a na-ekwukwa okwu atụkọtara m ụkwụ m i kwesịghị ịtụkọta ụkwụ gị ma cross ụkwụ gị ma ị na-echeki ya so ọ na-emekwa ya dụ ya agbago agbago okay so e nwegasị classification ya ma ndị oyibo asụ classification but aga m ịba n'ime classification ha ukwuu otu esi kebisie blood pressure ahụ because e nwere nke aka na m gị agwala m gị nke dị mma otu o kwesịrị ịdị then ọ bụrụ na onye ahụ na ha achọ inwekwa ọbara mgbali elu then nke elu ahụ nwere ike ruo nọrọ ebe otu narị na iri abụọ ruo otu narị na iri atọ na iteghete you know ya nọrọ ụdịka ebe ahụ 120 to 139 maọbụ nke ala ahụ nọrọ um, iri asatọ ruo iri asatọ na iteghete bụ 80 to 89 asị na ọ bụ prehypertension oh, na onye ahụ dị prehypertensive so then abịa nwekwa stage 1 ya bịakwa nwekwa stage 2 so ya na-agbagotunwukwa you know ruo ebe otu narị na iri anọ maọbụ ruo otu narị na iri ise na iteghete nke ahụ nọ n'elu mgbe ahụ obi na-apọmpụ hmm. so ọ ya bụ stage 1 maọbụ nke ala ahụ anọrọ um, iri iteghete ụfọdụ asị na ọ iri itoolu you know itoolu maọbụ iteghete bụ 9 ruo um, iri iteghete na iteghete so ọ bụrụ nke okpuru ahụ nọ 90 to 99 ya bụrụ stage 1 then ya gafezie nke a ya gawa to ihe a na-akpọ stage 2 okay so again ka m hafụ igbu oge nnukwu n'ịkọwasị stages ya olekwanụ otu mmadụ ga-esi matakwanụ na o nwe ọbara mgbali elu olee otu ị ga-esi mata na i nwe high blood pressure hey ọ dịchakwaghị easy ịmata mgbe ụfọdụ ọ ya mere eji akpọ ya silent killer ọ dịkwa njọ ọ dị njọ ọ ya mere ọ bụrụ na ị maghị ihe nke gị wụ ị kwesịrị ịmata ya ugbu a ọ bụrụ na ị matabe taa bụ Sunday this week ana m asị gị jisi ike ka achọpụta e nwegasị ndị clinic ma ndị chemist nwegasị ihe ị nwere ike gaa chekie ya ha anakwa ana ego buru ibu icheki ya ị kwesịrị ịma the baseline ị kwesịrị inwetu idea mmadụ jụọ gị gịnị bụ your blood pressure ị kwesịrị inwetu idea ihe ọ na-eriidi ka a makwanụ ma ị ga-agbakwuru dọkịta sị ewu amakwa m ihe m ga-eme ole ihe m ga-eme because ọ bụrụ na ọ dị high dọkịta ga-adụ gị ndụmọdụ mana otu a ga-esi mee ya okay even though ha ga-echeki ugboro ole na ole before a sị na ị dị hypertensive ị ghọtala a bịa echeki ugboro ole na ole before a sị onye ahụ nwere ọbara mgbali elu ọ bụ just echeki ya otu ugbo a sị na o nwere ọbara mgbali elu because o nwere ụfọdụ ihe nwere ike ime ya arịa elu okay otu m mere nke m ya arịtụ ọ wụ otu ahụ ka ọ na-adị you know ihe ụfọdụ nwere ike ime ya maọbụ m tụkọtara ụkwụ m maọbụ m na-ekwu okwu ya na-eme eridi okay so ha na-akpọ ya silent killer silent killer o nwere ike just gburu mmadụ gburu eweni ya Chineke onye ọ m ka hụrụ taa nwa eweni ya ọ bụnụ onye ọ m ka hụrụ ụnyaahụ okay o nwere ike ọ dụ enye sign ọbụla so ọ bụrụ na ị nwetu sign dị ghara na nke ọ dụ high ihe ukwu o nwere ike just kugburu onye ọ bụ ụfọdụkwa na-abịa nwee isi ọwụwa mgbe onye ọhụ nwere isi ọwụwa ọ dụlarị ọ gbagola ihe ukwu ụfọdụ abịa nwetu sign nke ahụ isi abịa watụ ha so isi wa maybe ga-abịa zutụ ike ntakịrị ma you know ọ kwụsị ga-abịa ṅụtụ paracetamol ọ kwụsị you know maọbụ tylenol it's like um, ị kwesịkwara ilebanye isi ọwụwa ahụ anya okay maka ihe mere bụ na ụfọdụ isi ọwụwa bịa mee mmadụ asị m ọ bụ high blood pressure o nwekwara maọbụ ọbara mgbali elu o nwere ike ịbụ ihe ndị ọdọ kọsụrụ ya but o nwere ike bụrụ ọbara mgbali elu ya mere anyị ji kwesịrị ịma at least ụnụ ka nke anyị bụ e kwesịrị ịma nọmba ahụ. Onye ọbụla nwere ike ya efili ka isi ọ na-achị ya. O nwere ike fili oke ike ọgwụgwụ ike ọgwụgwụ. O nwere ike obi ya na-akụ otu adụcha mma ya sị ahụ m na-eme. You know, o nwere ike ọbara agbaa onye ahụ n'imi. Onye ahụ nwere ike ifili like ọ dịghị eku ume otu dị mma. ọfụma ọ na-eku ume ọfụma onye ahụ nwere ike fili ka ọ nọ na-eri ya maọbụ onye ahụ nwere ike gbaa agbọ sef so ụmụ ihe ndị a bụ ihe nwere ike imegasị ya bụrụ ọbara mgbali elu kpatara ya gịnịkwanụ nwere ike ime ka mmadụ nwee ọbara mgbali elu e nwe ọtụtụ ihe nwere ike ime ka mmadụ nwee ọbara mgbali elu ụfọdụ anyị nwere ike igbochite ụfọdụ anyị aga egbochitenwu okay so afọ ole mmadụ nọ eji mmadụ mgbe mmadụ na-etowute na-emetawa dimkpa o nwere ike ya emewe ịma na nọkwa ọ na-eme mmadụ zụọ moto ịgbaga ịgbaga ịgbaga o gbaga o ịma na na moto ha na-abịa nwetụgasịcha nsogbu ahụzikwa emevuru ya gaa mekanik ọkwa the same thing ekwesịkwara anọkwara ya evuru ahụ anyị gaakwa gaakwa mekanik okay ị nọ ya na-ememe ndị mmadụ ga-aga mekanik echenjie engine oil I mean echenjie oil you know echekikwa e brake e, emee nke a emee nke a you know ma windshield wiper you know ụmụ ihe ndị ahụ ndị mmadụ aga evuru moto ga vugara mekanik ị nakwa evugara onwe gị mekanik ị na-evugakwara onwe gị ka ya dibịa letụ gị anya mgbe ụfọdụ ọ dịghị easy mgbe ụfọdụ asị ma ọ bụ ego eji aga okay but cheta ihe a bụ especially just mata mata ihe na-eridi mata ihe ọ na-eridi o kwesịghị iji oke ego ọkwa ndụ kakwa ihe eji azụ ya then ọ bụrụ na ị na-eche oke echiche mgbakasị ahụ you know chetakwa mgbakasị ahụ anyị niile nọ n'ụwa ọ bụghị perfect world nke ụwa adịghị perfect so onweghị onye enweghị obe o bu onweghị onye enweghị cross nke o vu onweghị onye ga-asị gị hei na ihe niile zuru ya oke ọ wụ asị a ga-enwetụrịrị ihe na-eme onye ahụ ka o nwee ihe ga-eme ka o chee echiche but ọ bụrụ na onwe ihe mere gị maọbụ onwe ihe na-eme ọzi otu i si eme ya otu i si etu i si ewere ya nwere ike kọsụọrọ gị oke e, nsogbu maọbụ oke echiche so onwe ihe dapụtaranụ you know yes nsogbu na-adapụta ebe anyị nọ n'ụwa ọ bụrụ mmadụ ahụ mgbe ọ nọ ndụ ya sị ọkwa n'ụwa ka anyị nọ ọ bụ n'ụwa ka anyị nọ so anyị ga na-ahụ ihe ọma na-ahụ ihe ọjọọ otu ọ dị but uh, onwe ihe merenụ ihe ndapụta ka anyị jisi ike jiri nwayọọ rịọkwanụ chineke ka o nye anyị amara ka anyị mara otu anyị ga-esi lebara ya anya ọ bụkwa na ọ nwanne gị ma ikwu na ibe gị you know mara otu ị ga-esi na-ahụ ndị mmadụ n'anya na-ewetara ha obiọma ọwụ mgbakasị ahụ so mara otu ị ga-esi mee you know and then ọ bụ na ị bụ onye afrịka ndị afrịka na-aka enwekwa ndị onye ọbụla nwere ike inwe blood pressure ụwa niile okay anyị niile bụ mmadụ nọ n'ụwa so onye ọbụla nwee ya but ndị afrịka na-aka enwe ya then mgbe ụfọdụ eh, mgbe ụfọdụ um, ụtụtụ a na-eteta n'ụra nwere ike ya adịtụ lower you know ya gbadatatụ mgbe asị mgbede na-abịawa ya eme ka ọ gamitụkwara then ụmụ nwaanyị mgbe ụmụ nwaanyị na-anọ nwa ọ bịa too too too too mgbe ahụ ha na-ahụzi nsọ ha you know ọ bịa topụta too ha nwere ike bịakwa nwewe ya mgbe ahụ maka ụmụ nwoke na-aka enwe ya but ụmụ nwaanyị na-enwekwa ya so onye ọbụla na-enwe ya onwe onye a na-enwe ya nọ

gba nkịtị o nwee ihe ị na-eme maka ị ga-ahapụ ya ya na-agbago na-agbago na-agbago ọ ga-eji nwayọọ mebisichaa ọtụtụ ihe n'ahụ gị a sịkwa na onye ahụ enwee na stroke nke mba mmụọ maọbụ mba agbara nke e nwere ike onye ahụ enwee stroke because blood pressure adịghị control ya otu o kwesịrị adịghị e, e, edote ya ebe o kwesịrị ịnọ e nwere ike um, akụrụ akụrụ ka ndị Igbo na-akpọ ya kidney akụrụ o nwere ike mebie akụrụ mmadụ onye ahụ anọrọzie na dialysis dialysis bụ mgbe ị ma akụrụ bụ ihe na-eme ya na-echenji ọbara ọ na-ewefusi ya bịa ọbara ya na-ewesi ihe ọjọọ dị n'ime na-ewesi anyị adị nnọọ mma mgbe ọ na-eme but ọ na ha arụ nnọọ ọrụ na-arụ ọrụ ahụ anyị niile na-arụ nnọọ ọrụ otu chineke si kee ya mbụ eh, chineke ihe o kere dị egwu okay so but mgbe ihe ahụ ọ na-arụ ọ naghị arụzi m ya then onye ọbụla idizi mgbe akụrụ ahụ ike because of blood pressure nwa bịa na-adụ high na-adụ high ya bịa mebisi ya akụrụ akụrụ adịbe ewesicha ihe ọjọọ nọkọta n'ahụ anyị ọ na-adị ewu mgbe ọbụla ihe ọ na-arụ nnọọ jisi ike na-eklini up na-emezisi ya then onye ahụ endizie up a sịkwa na onye ọ bụ ya nọ na dialysis dialysis bụ mgbe a ya-eji machine machine anọdụzie ọnọdụ akụrụ machine abụrụzie ihe mmadụ bie n'idi ka ọ na-ewesi ihe ndị ihe ndị ahụ but m ga-ahafe ịkọ ihe ukwuu maka dialysis mgbe ọzọ anyị nwere ike kọwa maka nino but ma ewezụga machine ahụ onye ahụ agaghị anọ ndụ ọ ga-anọtụ nọtụ onye ahụ ga-anwụ okay then obi mmadụ ihe a na-akpọ heart failure ma blood pressure ahụ bịa dụwa high ukwu ị ma na ọkwa just like machine like otu m ji moto kwuo mgbe obi ọ na-akụ otu o si akụ adụ mma high blood pressure ahụ pressure adụ too much ya na-apọmpụ n'ihi na ọ dụ very ya dụ very high the pressure dụ high mgbe o mega mega mega ike bịakwa agwụ obi ahụ ike agwụ na ịrụ ọrụ na okay a sị na heart failure ndị bekee ya-akpọ heart failure mgbe ụfọdụ kwa ya bịa mee mmadụ ya na-eme ọ na-amachaba ebe ọ nọ maọbụ ihe nchefu or something a kpọkwa dementia you know o nwere ike ịkọsụ dị ha anya o nwere ike ịkọsụ problem anya so o sokwa n'ihe nwere ike ịkọsụ problem anya ụfọdụ nsogbu anya ụfọdụ a na-enwe okay mgbe ụfọdụkwanụ a bịa nwee na akwara nọ n'isi mmadụ n'ụbụrụ isi mmadụ na-aga e, e, ewere ọbara etinye e, n'ụbụrụ isi etinye n'ụbụrụ isi mmadụ maọbụ asọplai n'ụbụrụ isi mmadụ e nwere ike ma blood pressure nwa ma a kọntrolu ya ma elebara ya anya otu o kwesịrị enwere ike artery ọhụ ya megide artery ha bịa mee ka ha ike gwụrụ ya bịakwa mee ka o mere bịa form ma ọ bịa mee ihe dịka mbolombolo mgbe mbolombolo ọhụ gbawara kpafum ọbara abịa wastewa na brain nke ọnwa bụ ndị bekee asị na ọ bụ medical emergency ma e, even ma na ndị obodo mepụchara emepe obodo oyibo niile dị iche iche

just mezie na imagine n'ime obodo emepechabụ ọfụma maọbụ n'ime village olee otu o si dị gị ka a ga-esi gwọta ya onye ahụ nwere ike tiwe isi ya isi ya isi na-awa isi ọjọọ awatụbe ya kemgbe ụwa ụdịrị isi ọjọọ na-awa ya na ọ hụtụbe ya mbụ o nwere ike bụrụ aneurysm ahụ maọbụ na vessel ọhụ gbawara ọbara na-agbaba n'ime ụbụrụ isi ndị ọ na-egbu mmadụ nwụchaa o nwehị ihe a ga-emekwa maka ma ọ bụ ndị agara waa ya kwụsị ọbara ahụ like I said ọ narị ara ahụ imetere na obodo mepere emepe ka ọ fọziekwa na obodo ka na-emepe emepe den o nwekwara ike kọsụkwara mmadụ you know ihe a na-akpọkwa heart attack okay maọbụ you know myocardial infarction ọbara adụba gawacha otu o kwesịrị na-enye e, e, maka obi wa ọhụkwa na-apọmpụ ọbara ọ nidikwara ịnwetakwa nke ya nwa so ọ bụrụ na enwe hemenụ you know blood pressure ma kọntrolu ya ihe ọma obi wa bịa enwetabakwa ọbara ihe ọma otu o si enweta nsogbu adụkwa ka onye ọbụla nwere ike tiwe ewe obi ya ya obi ya ya dịka nge anụ ukwu ha kata ka ele bịara sekwasị onye ahụ n'obi ya o jide obi ya aka na-eti obi ya ya obi ya ya obi ya asịkwa onye ọ bụ you know obi nkorofu maọbụ onye ọ bụ nwere heart attack you know asịkwa onye ọ bụ anwụọ na-ewe ya onye ọmụ ka ha ụtọ so ọ ya bụ ihe o ji dụ mkpa ilebara ihe ọnwa anya o ọ dị oke mkpa ọ dị oke mkpa so ihe m nakwa na-eme achọọ m ka ọ na-adị oke ogologo nke a adịwala nwa ogologo so ka m bịa jisi ike kwụsị but enwere m olileanya na ị mụtakwara ihe taa so ihe ndịkwana ihe a bịakwa eme ka e nwere ike kwụsịrị because ebe anyị otu ebe anyị ka bụ obodo na-emepe emepe ihe m chọrọ ị na-akụzi eleba anya bụ otu a bịa esi kwụsị ya mgbochi ka mma karịa ọgwụgwọ ka ọ hafụ ịbụ nsogbu bịazie a bịa gwọwa nsogbu olekwana otu a bịa esi mee ka a kwụsị number 1 ị kwesịrị ịma your number ị kwesịrị ịma ihe bụ your blood pressure reading ị kwesịrị ịga ịchọpụta ka ị mara ma ị nidere enyemaka from onye dibịa mgbe ọ ka dụ na mpe na mpe mgbe o mekasịbụ ihe nọgasị n'ime ahụ because ọ dịte nwere ike imekasị everywhere na ahụ mmadụ okay igbochilata oke nnu reduce salt intake eji m he nnu nga ọ bụ na m na-eyuzu ya you know but enwe m ya so ọ na-ara ahụ m eyuzuo ya tinye ma ọ bụrụ na m esichana nri already o nwe ndị ọbụ ahụna m ndị ọbụ esicha nri ha bịa rie ritụ nri ọbụ ha just were nnu wụla ya n'ime nri mbakwa isi ha na-erata ihe ya adịghị ụtọ n'ọnụ ya ha mba otu ọ bụ agabala gị ewe ya more extra so bilatatụ aka because oke nnu na-eme ahụ a na-eretain maọbụ na-ejide mmiri ya eme oke mmiri ọhụ eme ọbara mmanya bụ enwe ọbara mgbali elu blood pressure adụwa high so oke nnu oke nnu adụ mma so bilatatụ aka na ọ bụ na ị na-eri nnu ha ukwu bilatatụ aka okay jiri nwayọọ mee ka obi na-adịwo mma otu ihe ọbụla esiladụ okay ihe ọbụla just mee ka udo dị na afa n'ime ụlọ just tiri uwe obi ma ndị kwana ndị ihe a na-azọ okay and then make sure na ị na-eri um, nri dị nnọọ mma mkpụrụ ọtụtụ mkpụrụ osisi dị iche iche ahịhịa nri dị iche iche nri esiziri esi mmanụ nke hafụtụchakwa ụmụ nri enwe isi na ọdụ ma nke a na-akpọchabu ma indomie ha wụ ma ṅụnụgo biko ị hụ ya achọrọ m ka ị fọfụ ọsọ gbaara ya ọsọ ihe ndị ahụ abụ nri dị mma ọ bụgodị na ị ga-iri ya ọ bụ na o nwe mgbe ị chọrọ iri ya n'ọgụ ọnwa ha ka ị garịtụ n'ihe ọ bụ etila package ọhụ ha na-eyuzu ị chọkwanụ iti ya titụ ya ntị tile ya ahịhịa nri ma nchanwụ maọbụ azụ n'ime ihe ọhụ ma akwa sef tinyesie ya ka ọ bụrụ maọbụ na ị chọrọ iri ya ị ghọtala you know because eh, ọ kakwa mma na ị tụtụrụ obere rice sie rie karịa ihe indomie ihe ọhụ a pakejiri ihe ọbụla pakejiri apakeji ihe nọ na can mee jiri nwayọọ kwụsịtụ ihe ndị ọhụ adụ mma for us ọ bụ na ị na-aṅụ mmanya okay jilatatụ aka aṅụna ehi ukwu okay welatatụ aka ọ bụkwa na ị na-aṅụ aṅụ ebidola ọ bụ na ị na-aṅụtụ bilatatụ ụmụ ndị nke a na-akpọ maọbụ wine a na-asịkwa na ọ dụ mma n'ahụ o nwegwu uru ụfọdụ ọ bịa aba n'ahụ but ọ bụ na ị dụ aṅụ ya aṅụ ebidola okay ọ bụkwa na ị na-aṅụ ya aṅụ jiritụ nwayọọ asịbụ m na m ga-iweta obere cup zi unu but echefuru m iweta ihe ọ bụrụ na ị na-aṅụ gbarụtụ obere agala iji cup ha otu si na ị na-aṅụ aṅụ aṅụ mmanya gbajukọta cup ha otu na-aṅụ okay so limitie ya limitie ihi ụra make sure na ị na-ehita ụra ọfụma okay akwa bed gị make sure na-asa ya mmiri ọfụma ka ọ dị ọcha ọ na-enye aka onye ahụ ehi ụra hie ọma erila oke nri maọbụ aṅụ ka ị hafụ iri oke nri o nwere ike inye gị nsogbu you know ihi ụra mgbe ụfọdụ ya dịka anyị riri eri sef ọ na-achọ ịpụta so erila oke nri before gị alaba i rie nri nyetụ onwe gị ọka na ole na ole before gị alaba saa ahụ ịsakwa ahụ ọ na-adị mma ahụ adị gị jii gị ehi ụra himie anya ọfụma okay ọ bụ na o nwe ihe na-ewe gị iwe jiri nwayọọ mee ka mee ka udo dị before gị alaba ka ị nwere ike hie ụra ọfụma okay ihe ndị niile ahụ ị nọ ga-enyere gị aka onye ihi ụra dị mma ụfọdụ na-ama oke awa anyị niile o nwegasị ọrụ dị iche iche anyị na-arụ anyị na-ama oke awa eteta ọ bụrụ na ị na-ama oke awa eteta jisi ike laba ka i himata ụra ọfụma before gị ama oke awa ahụ ma ị na-ete 5 o ma ị na-ete 6 o ma ị na-ete 7 o ị bịa ka kakuletie ya gbakọọ mara mgbe ị ga-eji laba okay anọna pịwa n'ekwentị maọbụ lewe ihe onyonyo gị ahapụ ịlaba okay jisie ike nwetatụ ụra dị mma ọ bụgodịrị 7 hours or 8 hours okay jisie ike hitatụ ụra i bilitekwanụ ahụ adị gị mma na-ejisi ike emegharị ahụ okay gagharịwa ebe unu bi ma ọ na neighborhood unu anọna ofu ebe ọ bụrụ na ọrụ gị na-eme gị ga-anọ n'ofu ebe ị nọtụ biko bilite gagharịta obere gagharịta obere okay ọ bụrụ na ị na-ere ahịa i retụ zọta gagharịa gagharịa gagharịa anọna ofu ebe anọna ofu ebe ọ dịghị mma n'ahụ ụfọdụ ndị mmadụ nwekwara oke ndị enyemaka maọbụ n'ụlọ ha onye nke a na-esi nri onye nke a na-eme nke a onye nke a na-eme nke a biko jisikwa ike na-emekwanụ some n'ụlọ gị bilite megharịa ahụ anọna ofu ebe o biko ọ dịghị mma okay and then um, mgbe ị na-eme ihe ndị ahụ ọ ga-eme weight gị gị ahafụ ibu oke ibu ibu oke ibu ọ bụrụ na i buru oke ibu ị ga-ejisi ike wụlatatụ ahụ na-emegharị n'ahụ ọ bụkwa na i nwe ubi ma ọ garden jisi ike na-eme ya ọ na-enyekwa aka onye ahụ na-awụlata mee onwe gị ka ị dị na-emegharị n'ahụ ọ bụrụ ihichasị ụlọ ihe ọ bụla ị ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-emegharị ahụ biko jisi ike anọna ofu ebe then ihe ọgwụgwụ ọgwụgwụ ihe nkụzi m a bụ ịmata your number okay ọnụ ọgụgụ blood pressure gị ị kwesịrị ịma ya okay ị kwesịrị ịmata ọnụ ọgụgụ ị kwesịrị ịmata ọnụ ọgụgụ you know, um, blood pressure gị okay màọbụ̀ ọ̀bụghị ihe ọ̀bàrà mgbali elu̇ ànyị kwùrù okwu yȧ. Ngwanụ biko ụmụ̀nnė m nà ụmụ̀nnà m ọ gà-àdịwa m n'ọnụ a a anà m àrịọ unù kà unù gbàhara because nà ọ dịla ogologo àchọọ m kà ọ na-àdị oke ogologo otu̇ but ihe blood pressure bụ̀ ihe dị oke mkpà ànyị kwèsìrì ịkọwa. So a gà m ịhapụ̀ yà otu à ọ bụkwa nà o nwè ihe ị mụ̀tàrà bikò gwa ndị ọzọ. A gà m ịhapụ̀ yà otu à kà ọ dịwakwa ruo m̀gbè ọzọ. ngwanụ unu nọrọ nke ọma ka emesịa